Agus anois ar an líne tá Darach Ó Tuairisg, Stiúrthóir an chomhlachta Fíbín. A Dharach, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith a'd. Cén chaoi a bhfuil sibh ar fad? Go maith, go maith, go raibh maith a'd. A Dharach, chuaigh mé i dteagmháil leat chun an t-agallamh seo a dhéanamh inniu, go háirithe chun caint faoin ócáid mhór a bheidh ar siúl ar an Satharn seo darb ainm Amuigh 24. Sula labhraíonn muid faoi sin, a Dharach, An féidir leat a insint dár n-éisteoirí, sé sin dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas, faoi cé hiad Fíbín Teo agus faoi conas tá ag éirí libh ón am inar bunaíodh sibh?
Oh, go raibh maith agat. Bhuel, ceist nár cuireadh orm le fada agus mé breá sásta é sin a fhreagairt. Go bunúsach, bunaíodh muid fiche, 2003, gabh mo leithscéal, tá muid 21 bliain ar an bhfód i mbliana agus mar, mar aon le aon chomhlacht, glacaim leis sa tír seo, Gaeilge nó Béarla, bíonn thuas seal agus thíos seal. Bunaíodh muid mar chomhlacht díreach chun drámaíocht go ardchaighdeán go dhaoine óga a chur ar fáil agus de réir mar bhí muide ag goil amach sna blianta agus aon duine go na héisteoirí atá a'd ansin b'fhéidir chonaic dráma Fíbín Tá réimse éagsúil aoisghrúpanna atá muid dírithe air, ó thaobh ó bunscoileanna, meánscoileanna, déagóirí agus suas fiú an corrdhráma go dhaoine fásta nó faoi 25, 35, sin an sin an chaoi atá muid ag breathnú air ó thaobh ár lucht féachana de. So de réir mar bhí muid ag fás bhí na drámaí ag fás freisin. Léiríonn muid tuairim is, bhuel, idir ceathair, ag brath ar an maoiniú, idir ceathair agus an bhliain is mó a rinne muid ná dhá léiriú déag in aon bhliain amháin, sin é fiche fiche a haon a rinne muid é sin. So, bíonn réimse thar a bheith éagsúil, thar a bheith leathan, agus le trí bliana anuas ansin, Tá muid mar, agus de phribhléid dáiríre a bheith mar chomhlacht cónaithe san Amharclann Náisiúnta na Gaeilge sa Taibhdhearc agus cuireadh isteach ansin muid chun borradh a chur faoin Taibhdhearc agus creidim go láidir go bhfuil sé sin déanta agus go bhfuil, go bhfuil muid ag críochnú ag deireadh na bliana seo sa Taibhdhearc, go bhfuil ré nua i ndán don Taibhdhearc agus maoiniú breá faighte acu ón Aire so tá mé ag súil go mór go mbeidh. go mbeidh borradh faoi dhrámaíocht na Gaeilge faoi dheireadh, b'fhéidir. Tá an-obair á déanamh agaibh. Ní raibh mé riamh sa Taibhdhearc ach ceapaim go bhfuil sé go h-iontach go bhfuil a leithéid d'fhoirgneamh in Éirinn, you know.
Tá sé iontach, yeah, agus, I mean, is foirgneamh é le stair cineál fad-bhunaithe ó thaobh eh, you know, bunaíodh é i 1928 ach tá sé, Tá sé ag feidhmiú ó shoin agus tá sé iontach a bheith páirteach sa scéal sin. Agus aon duine as cathair na Gaillimhe nó sa gcontae dháiríre, tá baint eicínt acu leis an Taibhdhearc, go háirid ó thaobh na Gaeilge dhe agus a bheith i ngeamaireacht na Nollaig. So sin an chaoi a tháinig mé féin thríd. So sin an. Sin an bunús leis an rud ar fad.
Ok. Ok, agus beidh ócáid ar siúl ar an Satharn seo agaibh i gcomhar le Cúl a Ceathair. An féidir leat níos mó eolas a thabhairt dom faoi a Dharach?
Cinnte. Go bunúsach, séard atá ann ná tá féile dhá eagrú ann, féile aon lá amháin atá dírithe ar Gaeilge agus na Gaeltachtaí, agus tá sé, beidh sé an-chosúil le cineál féile b'fhéidir a mbeadh cur amach ag tuismitheoirí air agus daoine fásta nó daoine faoi cheathracha cúig b'fhéidir ó thaobh The Electric Picnic agus The Trip to Tipp agus a leithéidí sin ar fad. So beidh ceol ann ach an rud is dóigh atá éagsúil faoin bhféile seo ná go mbeidh mar gheall gur Cruinniú na nÓg atá sé uilig agus tá béim thar a bheith láidir ar an gcruthaíocht agus deis a thabhairt do dhaoine a bheith ag cruthú. Dhá bhrí sin chuile rud atá ag tarlú beidh ceardlann ag baint leis. So tá circus luaite ar an gclár mar shampla ach beidh ceardlann circus ag tarlú chomh maith. Beidh graffiti á dhéanamh ar an lá but beidh deis ag daoine agus beidh ceardlann dhób conas graffiti a dhéanamh agus is deis é agus an rud a theastaíonn uainn a chruthú ná deis go mbeadh ag daoine tíocht Agus rudaí a thriáil b'fhéidir nach gceapfadh siad go mbeadh aon deis acu ariamh a dhéanamh, mar shampla nuair a bhí mise óg ní raibh aon deis ann dháiríre graffiti a dhéanamh agus tá sé tábhachtach anois go mbeidh deis ag daoine tabhairt faoi sin agus beagainín graffitting a dhéanamh ar an lá. Beidh ceol ann. Beidh scileanna na geamaireachta ag tarlú, beidh rangannaí damhsa, rangannaí guitar, rangannaí ealaín ar ndóigh. So tá réimse ollmhór imeachtaí ann agus is dóigh rud atá tábhachtach freisin ná go bhfuil an lá agus Cruinniú na nÓg go náisiúnta agus is iontach an rud é, is dóigh, ceart go leor caithfidh mé a rá, go bhfuil a leithéid ann sa tír, níl samplaí in aon tír ar domhan a bhfuil lá a bhfuil an is dóigh an rialtas taobh thiar dhó, 100% ó thaobh cruthaíocht agus daoine óga, ach ar lá Cruinniú na nÓg tá sé dírithe ar 0 go dtí 18 mbliana agus tá an féile seo againn dírithe ar 0 go dtí 18 agus tá an lá briste suas ina trí chuid againn agus an bealach is éasca le cuimhniú air ná réamhscoil, bunscoil agus meánscoil agus sin is dóigh na trí slotannaí éagsúil. a mbeidh deis ag daoine tíocht ag an rud agus beidh clabhsúr á chur leis ar an tráthnóna sin le trad rave atá déanamh obair thar cionn faoi láthair agus aon duine de na déagóirí beidh a fhios acu céard trad rave so tá sé sin a chur clabhsúr leis an tráthnóna. So beidh sé ar siúl ón haon dhéag ar maidin go dtí deich a chlog san oíche anseo i gConamara ar an cúigiú lá déag agus tá deis ag chuile dhuine a thíocht ag an rud, níl ann ach clárú ar Cruinniú na nÓg agus cuartú amuigh 24 agus beidh sé, tá sé an-éasca agus tá sé go hiomlán saor in aisce. Yeah, is deas smaoineamh é chun é a eagrú. Eh, just tá cúpla ceist eile agam faoi. Cinnte.
An é seo an chéad bhliain a bhfuil an ócáid seo ar siúl a Darach? Seo an chéad bhliain dhó seo tarlú, yeah. Seo an chéad uair dhó seo tarlú. Ní raibh, mar is go hiondúil, cé go bhfuil comhlacht drámaíochta againn, tá comhlacht teilifíse againn freisin. agus go hiondúil bíonn muid ag déanamh imeachtaí teilifíse ach seod é an chéad bhliain a bhfuil imeacht beo dhá dhéanamh againn. Ok, agus an bhfuil mé ceart chun a rá go bhfuil an fhéile seo, nó an lá seo, dírithe ar pháistí agus déagóirí ón Ghaeltacht ach go háirithe? Bhuel, tá sé dírithe ar an Ghaeltacht ach aon duine le Gaeilge, is imeacht go hiomlán trí Ghaeilge a bheas ann. Só aon duine atá déileáil leis an pobal beidh Gaeilge acu. Na ceardlann, na daoine atá díol beatha b'fhéidir ar an lá agus sin an t-aon costas ar daoine má tá siad ag iarraidh sceallóga nó rud cinnte ach beidh Gaeilge ag chuile dhuine beo atá déileáil leis an pobal agus só níl sé you know cé go bhfuil sé lonnaithe sa nGaeltacht níl sé go díreach do mhuintir na Gaeltachta. Beidh daoine ann tá súil agam ó taobh amuigh de na Gaeltachtaí agus míle fáilte rompu.
OK. An bhfuil figiúr agaibh ar an saghas líon páistí agus déagóirí a shíleann sibh a bheidh ag freastal air, a Darach? Bhuel, is dóigh, tá muid ag díriú ar 1,200 nó mar sin. Ó, sin go hiontach, yeah. Mar chonaic mé grianghraf ar na meáin shóisialta agus grianghraf de páistí óga agus bhí timpeall 100 páistí sa ghrianghraf so tá, Cheap mé go mbeadh an sórt líon sin ann ach sin go hiontach.
No, is féile mór a bheas ann agus beidh go leor pobal ann agus má théann sibh, má théann na héisteoirí ar chlár ar Cruinniú na nÓg Amuigh 24, feicfidh siad an clár imeachtaí atá ann agus tá iarracht mhór déanta ó thaobh an clár agus na himeachtaí éagsúla atá ar fáil.
Ok, agus em, an bhfuil mé ceart chun a rá go bhfuil sibh ag eagrú é i gcomhar le Cúla Ceathair? Tá an ceart agat, yeah, tá baint ag Cúla Ceathair siad ár pháirtí atá ann, tá sé maoinithe ag Roinn na Gaeltachta agus eh, thrí Cruinniú na nÓg nó Oifig an Aire, eh, Éire Ildánach agus tá baint mhór ag, ag eh, Cúla Ceathair leis agus tá an-ríméad orainn a bheith ag obair leo mar tá siad cumasach.
An mbeidh Cúla 4 ag craoladh na hócáide ar theilifís an Chaipitleachais? Bhuel, ní bheidh siad, bhuel beidh cinnte píosaí nuachta ann agus beidh go leor leor le feiceáil ar na meáin shóisialta ar an lá féin ach tá muid, agus go raibh maith agat as ucht mé a mheabhrú, tá muid ag déanamh clár teilifíse ar an lá agus beidh sé sin ag dul amach an Satharn dár gcionn so beidh daoine nachar éirigh leo a theacht, beidh blaiseadh acu de na, den tallann agus na daoine éagsúla atá ag an bhféile le feiceáil ar chlár teilifíse an tseachtain dár gcionn. Ok Darach, bhí sé deas caint leat ar raidió inniu den chéad uair. Ceapaim go bhfuil tú, gur thug tú é amach cheana ach just chun a bheith cinnte, sular imíonn tú, an féidir leat na sonraí teagmhála a thabhairt amach dár n-éisteoirí ar an seans go mbeidh suim ag roinnt acu nó lena bpáistí nó déagóirí freastal ar an ócáid? Cinnte, má théann aon duine ag Cruinniú na nÓg, glacaim leis gur ponc-IE atá ann, cruinniú na nÓg ponc-IE, tulslais, amuigh 24. A M U I G H 24 agus beidh siad in ann na sonraí ar fad ansin nó má chuartaíonn siad amuigh 24 i Google tiúrfaidh sé chomh fada le eolas thú ar leathnach Cruinniú na nÓg agus thríd sin beidh tú in ann clárú. Agus beidh sé lonnaithe i mBaile na hAbhann, an mbeidh? Beidh sé i mBaile na hAbhann i mbliana. Tá súil againn, ag brath ar cé chaoi a n-éireoidh leis i mbliana, go mbeidh deis ann é a thabhairt ag Gaeltachtaí eile An bhliain seo chugainn, b'fhéidir ó thuaidh nó ó dheas, beidh le feiceáil. Ag brath ar cé chaoi a n-éiríonn linn i mbliana ach tá tá muid ag súil gur féile é a bheas leanúnach agus go mbeidh bogadh thart mórthimpeall na tíre. An mbeidh sé lonnaithe ar champas TG4 agus Cúla 4?
Beidh sé, tá sé lonnaithe trasna an bhóthair uaidh campas TG4. Ní bheidh sé i TG4 iad féin, níl aon spás ag na créatúir. Ach tá garraí breá trasna, tá páirc mhór trasna an bhóthair uathu go deimhin san áit a bhfuil Fíbín iad féin so tá, beidh muid á dhéanamh ansin. so tá sibh ag súil go mbeidh sé ar siúl an bhliain seo chugainn agus amach anseo freisin, sea? Go díreach, tá súil againn, yeah, tá súil againn. Ag brath ar cé chaoi a n-éireoidh leis i mbliana, ar ndóigh, agus an t-éileamh agus an aiseolas a fhaigheann muid.